This time around letter yake ndi Q for Kwachema inde Q kuyimira kutino Kwachema baba malonderatu akulira uku kubangula kunoti chonde chonde chonde chonde napapata Chimwendo Bandayo mutulutseni mundendemo chonde chonde mutulutseni munthu yoti akuzunzika mmenemo Izizitu zingathe kubweretsa zisokonezo m'dziko muno. Mutulutseni munthuyo chifukwa akusungidwa mosatsata malamulo. Ayi tipange zonoti no tifotokoze bwinobwino nkhani imeneyi. Kunena kutitu Baba Steven Malondera, Director wa achinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party komanso yemwe ndi MP, wabweratu kudzalemba pa tsamba lake la mchezo nkhani zokhudzana kumangidwa kwa a Chimwendo Banda, Akatu ndikoyamba mkulu ameneyu kubwera kudzayankhulako pa nkhani imeneyi nde wanabweradi pa tsamba lake la mchezo la Facebook ndipo eh walembapotu zimaparagraph kaya umathamangira kaya 11 kaya ndi 12 kaya koma chomwe tipange tingowerenga ndekuti paragraph number 2 kudzawerenga paragraph number 5 ndikudzawerenganso ndikuti paragraph number 9 mmene momwe muli ndithu tima points ta serious kwambiri okay paragraph number 2 yo akuti It has now been 27 days since the arrest of the Malawi Congress Party Secretary General Honorable Richard Chimwendo MP, who was taken into custody on 12 December on an allegation of attempted murder. In fact, anakadzipereka yekha

Nde kuti no mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress, Congress Party a Richard Chimwendo Banda a MP so amenewo atamangidwa ndithu pa 12 December ndipotu akuti anawamanga mulandu wonena kuti iwowa amafuna akaphe munthu. E, in fact ndi zoti anachita kukadzipereka okha sizoti anachita kapena kukawanyamula kunyumba kwawo anakadzipereka okha atangomva zonoti no police ikuwasakasaka. Now apapa ndi zonena kuti no tsopano tikuyandikira kuti timalize no mwezi wamtunthu ndithu munthuyu sanapangidwe charged formally, eh kubwerapo ndekuti no macharge macharge ake milandu sanauzidwe bwinobwino pa court lovomerezeka. Izizitu sizoti ndi mbali imodzi yongoyankhula kapena kuti no maganizo anga za ndale chani mm izizi zili mu record olo mutati mupite mukafufuze mu record mukazipeza kunoti no zili moteromo. Let's jump tipite pa paragraph number

religious affiliation or ethnic grouping akunena kuti kumusungatu munthu mu chitokosi opanda kumutchaja bwinobwino kuti mlandu wake ndi otani kapena kumugamula kupanda kapena kukamva mlandu wake pa khoti kuti zikuyenda motani e, opanda kapena kunoti kugwiritsa ntchito nthawi zimene zimayenera zikhalire za ku khoti kumene zimayenera zikhalira izizi ndi zonena kuti sizoti nde kuti ndikusatsata chilungamo kokha kumene kuku Ndizonena kuti kumenekunso nde kuti kupanga zinthu za illegal, zosavomerezeka. Izizi zimangotanthauza zonena kuti tikuphwanya nde kuti malamulo a constitution yathu yamphamvu kwambiri kuyiphwanya mene imayikira malamulo ake pa nkhani ngati zimenezizi ndizonena kuti zimakhala nde kuti no tikukhasula mfundo zonse za chilungamo chomwe chimabwera mwa natural, mwachilengedwe choncho. Izizitu ndi zonena kuti zikuikano tsopano zinthu zoipa kwambiri kutsogolo kuno, kunena kuti mawa zipezeka kuti zomwezi achitira a Malawi ena osanena kuti no uyuyu kapena ndi wa ndale kapena nde kuti ndi wa chipembedzo chanji kaya ndi wa gulu lanji zidzapezeka kuti mawa a Malawi enanso omwe mwina si a ndale milandu yawonso zidzakhala zikuyenda motere. Apa nde tingopangapo pause kunena kuti no mukuona ngati kodi a Malawi ena sizimawachitikira zimenezi? Zakhala zowachitikira kuli amalawi ambiri tu amene nde kuti amakhala mma kumajele ku ndende ukoko kupezeka zonena kuti milandu yawo zosaziwika bwino bwino pa remand zaka zaka zaka zaka mukambanso chani inu chifukwa chonena kuti ndi chimwendo banda nde basi no muziyankhula choncho amalawi tu akuvutika tu mundende koma osalakwa tu no charge no chani mmesa chimwendo banda yi sanaonekerako pa court ena oti sanaonelekeko pa court nkoma Tigaza bwinobwino chakusogoloku tithamangeso tifike pa paragraph number 9 eya pamenepotu akunena kuti At the same time, I urge mcp youth and all Malawians to remain peaceful and discipline. Do not be provoked into actions that may harm our country. Our strength must remain moral, lawful and principled. But let it be very clear Peace must never be mistaken for weakness and patience must never be abused. Akunenatu kuti Mwa nthawi yomweyitu ndikufuna ndiauze achinyamata a ku Malawi Congress Party kunena kuti akhalebe a mtendere komanso akhale ndi discipline kuti asapezeke zonena kuti kupsa mtima kapena kudandaula komwe kulipo mpakanatu kukapezeke kuti kwayamba kubwerano kumasanduka ma action, ma action amene angathe kuononga dziko lathuli. Mphamvu zathu zikhale nde kuti mukuchita zinthu zolongosoka, za moral, nde kuti zinthu zotsata malamulo komanso za ndondomeko zabwino, ma principle abwino. Ndikomano tikufuna kunena apano tsopano uthenga wokuti no umveke bwino bwino no kunena kuti kukhalano nde kuti ifeyo kuti ndife a mtendere, eh? Musaone ngati kunena kuti no ndekuti ndife ofooka. Pamene tasankha kuti no tikhala mtendere sizoti ndife ndekuti ofooka, we are not weak, komanso ndekuti pamene tasankha kudekha musa musatenge no kunena kuti no basi ichichi nde chida chonena kuti no muyambe no kumatilanga kumatipanga abuse chani chani. Pamenepo ndiye mukuyenera kudziwiratu kunena kuti no, chimenecho ndi chisankho tungofuna kutsata malamulo. Chabwino, alemba zambiri koma amalemba mu capacity ngati director wa achinyamata ku chipani cha Malawi Congress Party. Now, ma paragraph analipo ambiri, almost kaya ndi 11 ngati si 12, koma tangopanga pick ma paragraph atatu okha tingofotokozako ma paragraph mwina mwakuwona kuti iyeyu wakhala akusinkha sinkha zimenezi kuti no aah apatu nde chilungamo sichikuyendapo bwino komaso ndizonena kuti belo inalembedwa eeh koma judge anapezeka kuti no ali not apeleka chigamulo pa belo paja pa ya belo pa email koma osapeleka mpakana pano ndithu aah zikuoneka kuti zina zake zikuchitika ndithu pamenepapa Ndipo iye akuona kuti no wakhalatu mmaweek onsewa nde kuti akulimbana ndi achinyamata a Malawi Congress Party omwe akhala akubwera haa mufuna tipange bwanji ife nde zikutinyasa tikufuna tipange ma action bwanji iye nkumati iyayi tadikirani kaye dekhani bwinobwino kuwakhazikitsa mitima pansi zomwe ngakhalenso kwa iyeyo zikumupweteka zimenezizi kuti no kodi akhazikitsa mtimawo kwa nthawi yotalika bwanji eya ayi zambirimbiri zina ndi zimenezo angokamba zoti mwina tidzifunsa pano kunena kuti no Kodino apapa chomwe chikuchitika ndi chani? Eeh kodi apapa ndekuti pali chilungamo apa? Ngati a Malawi tikuyenera tizifunsa kuti lamulo kodino likupezeka kuti lamulo liku likuthyoledwano kumapangidwa bend kuti mwina mwake lilange ena ake? Eeh kungofuna kuwalanga chani? Nde iyeyuno ngatino aah wa wamkulu wa achinyamata ku chipani chimenechi akuona kuti no tsopano akudzudzula zimenezi. kwa mtima bii ndipo akupempha zonena kuti no akukhothi apange zolongosoka kuti mkulu ameneyi atuluke chilungamo chizioneka ku Malawi kunoku ee ufulu uzioneka osati no popeza dziko lino tikupherananso ufulu ngati mmene zikuchitikila ayi ma paragraph ena nde ndi zomwe tafotokoza kale zija kumangofotokozabe kunena kuti Pa zonsezitu tipangepo piki tifundo tingapo. Yoyamba ndiyonena kuti, akuti iyayi chilungamo sichikuoneka izi zi nde kuti zili nkuthekera koona kuti chilungamo, izi zomwe zikuwachitika a Chimwendo Banda zipezeke kuti no, tayambano kumazigwiritsa ntchito kutsogolo kuno kumawapangira a Malawi ena osalakwa chani chani azikumana ndi zimenezizi, osakapititsidwa pa khoti koma nkumasungidwa mu ndende. Ndifuna kunena kuti no, alipo a Malawi ochuluka kwambiri omwe ali mu ndende koma khoti sanatani, sanapondeko. Zoti milandu yawo itha, sizidziwika, kutanthauza zoona kuti no, zoti adzatulukaso kaya ndi liti sizimadziwika achimwendo bandawa ngati mukutenga case yawo kuti ndi yachoncho iwowa si oyamba ai mwaona ah, the second thing ife tikukamba zoona kuti iwo abweratu ndikuzadandaula apa mm? kuchoka kwa malawi congress party anyamata ku malawi congress party ankanyamula zikwanje kupita kukasokoneza kukhapa chani chani sankabwera uzayankhulako ngati mtsogoleri wa achinyamata sizimaonekako okay fine izo nzambuya akukamba zonena kuti anyamatawa ndi zotitu akulira nde kuti kwa iyeyu. Ndeno kulira kumenekoko asaone ngati kuti no eh ah iye akwanitsa kuwapanga hold kwa nthawi yaitali kapena nde kutino ku ku kudekha kwawoko nde kuti ndi kupusa chani chani. Eh akhoza kupanga nde kuti ma action a angosankha kutsatira malamulo ayinso kumeneko nde kulakwisa kumenekoko. Ngati anyamata apite ndikukaphwanya zinthu zina zake. Ndekuti ndi zomwezi tizingovina vina. Tikupaseni ma update aku court anyamata anaphwanya kwakuti kwakuti atapidwa ndi polisi mwaiona eti. Panopa tisiye ndekutino aku court agwire ntchito yawo. Mmene anakambira uja oyankhulira ma court asiyeni aku Lilongwe court agwire ntchito yawo. Of course democracy yatipasa ufulu oti tingayankhule mmene tingayankhulemo fine tiyankhule mmene tingayankhulemo ufuluwo tilinawo. Komano at the end of the day muona kuti tikayankhula yankhula. zitengerabe ndithu dzuwa ndi mvula kayaso ali kuti kaya bwana amenewa situziwatu kuti zikuyenda motani zitengerabe mwini wakeyo kuti akhale pansi ndi kupeleka chigamulo nde ngati ali ready apeleka ngati sali ready sapeleka ifeyo tikukhulupilira zonena kuti iyeyu dzuwa ndi mvulaya akuziwa zonena kuti achimwendo banda akusungidwa without formally charged and akuziwa nde tingamanene kutino judge wanthunthu akakhala osadziwa malamulo? obviously nde kuti kakhala pali ka provision kenakake kamene kamamuloleza kuti iye ujayu akasungidwe munthu ku ndende kuja ku remand remand go and search tikasearche ndithu kuti remand yo kodi amatanthauza chani mmalamulo athu Chimwendo Banda akusungidwa pa rimandi osati no opanda ndiye kuti kutsata malamulo akutsatira ndiye kuti lamulo limene limakapanga blanch nkukapeleka ka provision ka remand fans imakhala pa rimanditu for years zaka zaka anthu ali pa rimandi tikati zakatu mukamba za mwezi umodzi masiku 27 Ayi, mmenemotu ndi mmene zikuyendera. Inu mukuona bwanji magaye? Zambiri nde tazifotokoza mmenemomo. Inuo tiuzeni maganizo anu mu comment section over zimene ayankhula a Baba Steven Malondera. Mutiuze maganizo amenewo osayiwalaso kulemekeza maganizo anzathu akuti.